Dhá fhoireann ag staideanna difriúla ag brath ar thorthaí bhí deis go fóillín ag Co. Lú ar ardú céime. Ina gcoinne bhí Cill Dara, foireann i mbaol ísliú céime, tar éis droch-fheachtas go dtí seo. Mac Dara Mac Donncha agus Tomás Ó Flatharta atá i mbun tráchtaireachta.
Tadhg McDonnell. Seo é. Sam Mulroy, Sam amach lena dhorn. Paul Matthews, bhuail sé tortán dubh, tortín dair a cheannaigh Paul Matthews agus tá sí faighte aige agus an brat oráiste ag Paul Matthews. Arís an foighne acu agus, bhuel, Mulroy agus Matthews, comhoibriú maith eatarthu, Matthews ag fáil mórán scóranna dhóibh chomh maith i mbliana. Chun cinn anseo anois, Cill Dara ag teacht arís anois agus, ar ndóigh, má chailleann Cill Dara anseo, Is i roinn a trí a bheidh siad. Bhí siad ag imirt Corn Mhig Uidhir i mbliana ach seo seans anois ar chúl agus tá sí imithe thar an trasnán ansin ag Alex Beirne. Cheapfainn gur bhain sé péint den trasnán. Sea, an ruathar ar fad, bhí sé chomh dearfach ag gabháil tríd ansan címid é agus na cosa sála tugtha aige do lucht Chontae an Lú, an-bhuille ar fad. Dóbair ná raibh báide aige. Agus faighte agus faighte go maith ansin ag Ben McCormack. Ben ag breathnú suas, níl mórán rogha aige istigh anois. Tá, modh díreach arís, ceann mór fada isteach, cé chuige a bhfuil sí, tá sí briste síos is tá dóthain cosantóirí le geansaithe dearga ansin ach tá sé caillte acu. Má tá, Tommy Durnin ag dul siar. Faoi bhrú ansin, bhfuil sí coinnithe an-fhada aige. Tá an tseilbh faighte ar ais ag Cill Dara sin níos fearr, faighte ag Darragh Kirwan. Darragh Kirwan. Eisean ag dul trasna anois, pas deas trasna ag an lántosaí McLoughlin, McLoughlin lena chiotóg ard agus McLoughlin thar an trasnán. Sin níos fearr ó Chill Dara. D'fhéadfadh cúl a bheith an-chinniúnach anseo má éiríonn le ceachtar foireann cúl a fháil. An ceann sin briste síos ach an tseilbh ag Contae Lú arís agus Conall McKeever. McKeever ag dul ar ais anseo is Dara McDonnell anseo a bhris an liathróid sin síos. Ansin fuair sé an tseilbh, trasna anseo anois go dtí Keenan. Keenan, Ard, Yeah, tá sí sin go deas! Go hálainn ag Ciarán Keenan. Sea, dhá cheann fachta lena dhorn aige, an ceann san fachta leis an gciotóig aige ach an babhta san a chonaiceamar arís, an cic amach buaite aige contae an Lú agus shiúlaíodar d'fhéadfá a rá trí chosantóirí Chill Dara. Caillte arís ag Cill Dara, bhí sé sin míshlachtmhar amach i dtreo Eoin Lawlor beagáinín ró-ard san seilbh ag Sam Mulroy anois. Sam ag tabhairt faoi, Ah, gleoite, gleoite ag an All-Star, gleoite! Bhuel, bhí sé sin ar fheabhas arís. Tommy Durnin arís sáite ann ach an flag oráiste curtha in airde aige, Sam Mulroy ansan. Címid é beirt timpeall anso air ag cur brú air ach dhein sé an bheart. Ardchic ar fad í, ag casadh isteach an t-am ar fad.
Ó, foirfe! Agus níl sé sin, níl sé sin ráite agam ró-mhinic faoi Chill Dara, ach an ceann sin buailte go deas. Sea, arís bhí an chaid le himirt isteach ach ní dheineadar san. Colm Dalton anois. Dalton ag dul siar. Agus b'fhéidir go dtagann ceann de na fadhbanna go bhfuil siad ag dul siar ró-mhinic. Uillinn ghéar, Á, tá sé sin gleoite! Agus í ciceáilte ag an bhfear atá tar éis teacht isteach, Jack Robinson. An seilbh anseo anois arís ag Conor Brannigan. Brannigan ag gearradh isteach. Coinníonn sé an seilbh. Sam Mulroy anois. Coisíocht dheas ag Sam. Sam, á, cliste ag Sam! Nó, tá an imirt ar aghaidh, seans ar chúl! Ó! Bhí sé ag tabhairt faoi chúl Conall McCaul ach chuaigh sí thar an trasnán. Ach an píosa scile ansin ag Sam Mulroy. Bhí gach éinne ag seasamh suas ag rá réiteoir, bhí seo mícheart ach dúirt an réiteoir nach raibh agus thug sé an pas do Chonall McCaul athá ag imirt an-chluiche dhóibh agus sin ardphointe. Seo seans anois ag Cill Dara iad ag teacht arís go tréan. Seo do Tommy Gill. Tommy Gill ag gearradh isteach ar gcúl. Seans ag Tommy Gill. Tá sé ciceáilte an-ard aige. Cén chaoi a bhfuil sé ciceáilte? Tá sé ciceáilte cruinn aige. Ceithre chúilín atá ann arís. Tadhg McDonnell ag teacht. Tadhg ar líne ceithre chúig. Fuair sé í, isteach aige go Ciarán Keenan. Keenan ar ais go McDonald arís. Tadhg isteach sa lár. Sam ag tabhairt faoi, buailte go deas ag Sam cá bhfuil sí sin. Ó seo ceann eile, beidh ann. An dara, tríú brat oráiste faighte ag Sam Mulroy anseo. Cosantóirí siar ansin ag Contae Lú. seilbh faighte acu siúd agus féach air sin, cic mhór fhada isteach go bhfuil ceacht ansin do Chill Dara, tá sí faighte ag Conall McKeever, McKeever ar aghaidh go Earley, Earley isteach íseal anseo anois, seans ar scór ag Kieran McArdle, McArdle fós ag McArdle agus an cúl! Bhí an cúl ag teacht agus ambaist mura bhfuil claochló aisteach anseo cheapfainn gurb in sin. sin sin
ach arís an chic mhór fhada isteach go dtí McDonnell agus ansin isteach go dtí McArdle. Lig sé gur sheachain í pasáil an-deas isteach sa chúinne.
Cad a deirtear le tosaithe ciceáil an liathróid íseal? Mar sin, an scór deireanach anseo, sa Droichead Nua, Contae Lú 1 a fix 5, Cill Dara 0 a fix 5. I I think the the quit it themselves really really well like um there today like after not having a lot of minutes some boys went in and you know it's not easy out there when you haven't played in the last in the in the previous four or five games and you just catapulted in and